Cosa Maide faoi na Cearca le Eoin Mac Néill, An Claidheamh Soluis 9ú lá fichead de mhí na Samhna 19 a dó. Do labhair mé an oíche cheana san Ard-Chraobh agus do labhradh i m'aghaidh. An méid a dúirt mé an uair sin, déarfaidh mé anois arís é. B'fhéidir dá ndéanfaí dhá thaobh an scéil do scrúdú tríd síos agus tríd suas, mo thaobh féin de agus taobh an fhir do labhair im choinne, nach bhfaighfí a bheag de dhifríocht eadrainn. Ach cibé acu a gheofaí nó nach bhfaighfí, is cuma sin. Má tá an ceart ag an mbeirt againn, ar ndóigh, tá sé agamsa agus ní miste éisteacht liom. Sé brí mo scéilse dhe, dá mhéid í an obair atá déanta cheana ag Conradh na Gaeilge, agus ar ndóigh tá an-obair déanta acu, nach bhfuil san obair sin ach tús, agus níl an tús féin inti. Níl os cionn deich gcinn, má tá an deich féin ann, de pharóistí in Éirinn a dtiocfadh le duine a rá go fírinneach go bhfuil an Ghaeilge ar bhealach a leasa iontu. Is dána an fear a déarfadh liom óna chroí amach nach bhfuil cás na Gaeilge mar theanga choiteann chomh contúirteach inniu agus a bhí sé deich mbliana ó shin, ach amháin an méid so, go bhfuil daoine ag aireachas anois do bhí ina dtromchodladh suain an t-am úd. 'Sé is mian liom don chor so iad a chur ar aireachas ar an taobh a bhfuil an baol ann agus ar an taobh a bhfuil an chabhair le fáil ann. An taobh is baolaí den scéal, dar liomsa, is é an rómhuinín atá againn as na scoileanna. Tá daoine ann a cheapas go bhféadfaidh scolaíocht an teanga a shábháil gan buíochas d'athair nó do mháthair, mo thrua iad an dream sin. Bhuaigh siad i ngéarchúiseacht ar an bhfear fadó a bhí ag iarraidh cosa maide a chur faoi na cearca. Cúpla seachtainí ó shin, bhí cara liom ag caint le máistir scoile thíos in íochtar na hÉireann fá dtaobh den Ghaeilge. Tá an máistir seo ag teagasc Gaeilge sa scoil. D'fhiafraigh mo dhuine dhe an raibh sé ag fáil aon chuideachain óna tuistí, aithreacha agus máithreacha na bpáistí.

agus ciall a bheith aige, ach dá mbeadh an máistir céanna ag iarraidh an sruth a thiontú in aghaidh an chnoic, is luaithe a d'éireodh sin leis ná an teanga nach bhfuil ag na páistí do chur ar bun acu gan chabhair ó athair agus máthair. Ní gan cónamh na dtuistí do cuireadh an Gall-Bhéarla ar bun in Éirinn. Chualamar go léir trácht ar an nGlas Béarla do chrochtaí fadó fa mhuinéal na bpáistí, le go ngearrfadh an t-athair nó an máthair eag ann in aghaidh gach uaire do labharfadh an páiste Gaeilic sa bhaile. Bhí, agus, glas ba daingne ná é sin aca. Bhí an éirí in áirde aca, nó an rith le fánaí ba chóra mar ainm air, an uaisleacht bhréige úd a chuir ag sodar le sála na Galltachta iad. ach gurb é an congnamh sin, Ní fhéadfadh máistrí an tsaoil an Ghaeilge a dhíbirt agus an teanga ghallda a chur ina hionad. Mo dhearbhú air sin, má theastaíonn dearbhú air, go bhfuil áiteacha in Éirinn inniu agus iad i gceartlár na Galltachta agus Gaeilge dá labhairt iontu mar gheall ar na daoine bheith chomh bocht nó chomh huasal nó chomh sean-nósach nó, b'fhéidir, chomh fiáin, cuid acu, agus nár chuireadar aon aird ar an ngalántacht bhréige a bhí ag scuabadh léi ar fud na tíre. Is áit mar iad an áit a bhfuil an máistir úd ann, agus mara mbeadh go bhfuil rabharta na Galltachta ag buachan faoi dheireadh ar na seanóirí féin, ní ag brath ar mhaide croise mar é a bheadh páistí na háite chun Gaeilge d'fhoghlaim. Dá mb'fhéidir féin an Béarla a chur ar bun le scolaíocht mar. nárbh fhéidir. Ní fhágann sin gur teanga í an Ghaeilge atá infhoghlamtha ar an nós céanna. Teanga chruaidh chaol is ea an Béarla ar a fheabhas, chomh cruaidh agus chomh caol le heolas ar áireamh. Níl teanga ar domhan is so-fhoghlamtha ná é, mara mbeadh an díol gáire atá aige mar litriú, nach bhfacthas a leithéid de bhun os cionn trína chéile ó aimsir Bhabel anuas, ní mar sin don Ghaeilge. Teanga, leathan, láidir, bhog, bhláthmhar, bhuach, bhríomhar, chórach, chasta, shnoíte, shnasta í. Go bhfuil níos mó ná dhá cora cainte, atá gan comhaireamh choíche, i mbéal páiste cúig mblian nó leibide leathbhailbh, ná atá i mbéal aon chainteora Béarla dár labhair riamh. An intinn is géire dár chruthaigh Dia, ní fhoghlaimeodh sí Gaeilig ó mháistir. Agus an Ghaeilig atá anois dá foghlaim ar an gcaoi sin, níl inti ach scáile seachas an teanga thréan chumasach atá ag na sean-Ghaeilgeoirí. Scáile gan bhrí, gan fuil, gan feoil. Sin a mbeidh againn agus a bhfuil againn de bharr na scolaíochta. An í scáile na Gaeilge nó an Ghaeilig bheo bhíogúil féin is mian linn do chur ar bun in Éirinn? Na scoláirí Gaeilge is fearr againn, an méid acu nár tógadh agus nár beathaíodh as Gaeilge le linn a n-óige, cá ndeachadar ar thóir na Gaeilge? Nuair a bhí na máistrí réidh leo, agus togha máistrí freisin, ní raibh acu ach cnámharlach fuar na teanga. go dtí go ndeachadar féin ar cuairt arís agus arís eile go háit éigin ina raibh sí dhá labhairt coitianta i measc na ndaoine agus ba chóir gur b'fhada leo go ndéanfaidís amhlaidh turas nó dhó eile nó is maith atá fhios ag gach duine acu gur fíor-dhrochiontaoibh é féin chun Gaeilge a sheachadadh dá chloinn 'na dhiaidh. Ach Céard a dhéanas clann an fhir oibre nach bhfaighid faill ar bith choíche ar sheachtain nó mí do chaitheamh thiar in Árainn nó i mBaile Mhúirne? Tá amhras agam nach mbeidh na cnámha féin ná fiú na hanraithe acusan, sin mar atá an scéal againn. Clann na nGaeilgeoirí ag foghlaim Gaeilge sa scoil agus í dá séanadh orthu sa bhaile agus clann na mBéarlóirí nach bhfuil focal di sa bhaile acu dá tóraíocht san áit a bhfuil sí, agus gan súil le ceachtar acu go mbeidh siad in ann í fágáil ina dhiaidh ach 'na scáile gan bhrí gan éifeacht. Níl galar gan leigheas ach galar an bháis. ach fios a bheith ag an lia cén ball ina bhfuil an t-olc. Sé mo leigheas ar mheath na Gaeilge, cor in aghaidh an chaim agus cam in aghaidh an choir, glas Gaeilge in aghaidh an ghlais Bhéarla, fíor-éirí in airde agus fíor-uaisleacht in aghaidh an chineáil bhréige. Agus ó nach bhfuil sa mhéid sin ach focla agus achar mór líonta agam cheana, Bíodh lá eile agam, le toil, chun an scéal do mhíniú.